Mateyu 6 verse 33 Baibo likuti, Koma muthange mwafuna ufumu wake ndi chilungamo chake, ndipo zonse zimenezo zidzawonjezedwa kwa inu. Ndi ambiri muli kafukufuku mukusinkhasinkha za moyo wakuti kutsogolo zidzakhala bwanji. Mwina ena mufuna bizinesi yabwino kutsogolo Mulungu akuchitireni, mufuna kaya mulime bwino, kaya mupeze mkazi, kaya mupeze mamuna, kaya mupeze ntchito, zambiri zimene mukhala okhudzidwa mmoyo wanu ndi tsogolo wanu mwandimvetsetsa mumafuna tsogolo labwino wina aliyense amalifuna tsogolo labwino palibe amene amafuna choyipa chibwere patsogolo pake ndiye apa pali chinsinsi baibo ku mariko 6 kumene ku mateyu 6 kumene tawerenga mulungu akuti tithange kaye ufumu wake ndi chilungamo chake ndipo zonse zimene zidzatani zidzatitsata Tsogolo ni Mulungu coyamba. Aleluya! Mukafuna Ufumu wa Mulungu, Mulungu akupatsani mzimu wake m'moyo mwake. Akakupatsani mzimu wake, ni mzimu woyelawo umene ukupangilani njila pa moyo wanu. Aleluya! Mosasamala kuti kaya mwina zitengapo nthawi kaya zicedwa, koma Mulungu aonetsetsa kuti zimenezo zikupezeni pa njila yake. Ndipo ubwino wopeza kaye Ufumu wake coyamba ni wakuti Ufumu wake ni wosatha. Zinthuzo angakhale mutazipeza kaya mudzilemeleza nazo dziko lonse lapansi, koma ni zakutha. Munthu umene amabwela pano padziko lapansi wopanda kanthu amapitanso wopanda cani? Wopanda kanthu. Ndipo nthawi imeneyo ikadzafika kwa inu, cimene mudzafuna ni Ufumu wa Mulungu. Ndipo mukaukana Ufumu wa Mulungu ngati simuupeza, palibe chimene mudzapindula nthawi imeneyo. Chifukwa chake Ambuye Yesu Khristu akuti munthu adzapindula chiyani atapindula dziko lonse lapansi, koma atataya moyo wake? Palibe. Aleluya! Ndiye choyamba upezeni kaye Ufumuwo. Mukapeza Ufumuwo mwapeza chuma chonse. chuma choti chi- ngakhale chikatumphukira ku moyo wosatha kumene kuti ngakhale imfa ikupezeni sidzachita kanthu pa moyo wanu koma chabe idzangokhala transport kuchotsani dera ili la chizunzo cha ziwanda ndikupititsani ku dera linalo lopuma limenelo labwino limene mulungu akonzera okondedwa ake mukakhala mu ufumu wake mulungu akupangirani njira kuti mupeze ntchito yabwino Mulungu akupangirani njira kuti akupatseni mkazi, akupatseni mamuna wabwino. Mulungu akupangirani njira kuti muyambe kukhoza mkilasi mwanumu. Mulungu akupangirani njira yopeza chakudya cha masiku onse a mzakamu. Mulungu ali wokhoza kuchita zimenezi. Simusowekanso kuti mukazipeze kwa mdyerekezi zimenezi, kuti muzikachita uhule, kumakhala mu zigolo kuti mupeze ndalama. Simusoweka muchite zonsezo. Ndalama zimene mukazidyera ku gahena ndipo mwachuluka. Mahule akazi okonda ndalama mumachita mchitidwe umenewu. Manyazi pa inu. Chifukwa chani mukhala choncho Mulungu adakupangani inu mukhale chifanizo chake namakhala moyo otchipa ngati umenewu? Mulungu ali okhoza kusamala zimene inu mumasowa. Bwerani kwa Khristu, bwerani ku ufumu wake. Mulungu amakukondani. Ambuye akudalitseni.